Ndị Igbo be anyị ka ka anyị nọ tata mana anyị nọkwa ọfụma hmm? anyị lahụkwa ọfụma o nwe ife onyonyo na-efegharị ni na social media unu ma na ife ọbụla gbasịrị ndị Igbo ya ka m na-ekwu maka ya ma ọ gbasinala anyị mma m kwue ka anyị nefuna anya si na nke a agbasinala anyị ọ gbasikwala anyị maka anyị aga-anọ n'ime mmiri ncha abaa anyị n'anya O nwere ụfọdụ okwu ndị m na-anụsị kịta. Ya mede m ji buha okwu e sị ka m bịa kwue. Mma kwudo m e tata, mbọsị ọzọ m ga-ekwukwe maka ya. Maka na na o nwe ife onyonyo m fụ. Ndị ndị ikei be anyị ndị Igbo na-asị na ikpoho be anyị adịghị ekwezi anụ. na ọ bụrụ na ị nụ ikpogho na ị nụzi ikpogho ndị Igbo na anya ga-afụha ife ọ bụna ezigbo ife dọ maka ọ bụ na mụ na onwe m adị ike enwede di ọ ga na-egbu m anya mmiri akwa ka ọ bụzi na ife na-efegharị ni dọ na ikpogho ndị Igbo adịghị ekwezi anụ m ga-afụzi di nụ anyị nwekwa ụmụnne ndị ọzọ ni dị ike enwede di na-achọ di wa zụ ọfụma Ụdịrị ife a na-efegharị ni ọ ga-ekwezi ụmụnne anyị fụ di ọ dịna mma. Ife a nini okwu a nini mme m kwu m okwu a tata bụ okwu ife onyonyo a na-efegharị ni maka August meeting. Okpogho onye Igbo awụ ni di na nwa nọ n'ụlọ ọgwụ. Wa adịka amaida ka ọ bụ wa ga-azọha ndụ a na-eje ụlọ kecha yile akwa August meeting Kpee pancake n'ishu bịa nwa obi danani kpee pancake n'ishu wele ọtanjele tie n'anya yile akwa jeme jeme August meeting mana nwa ị nọ n'ụlọ ọgwụ nwa ị nọ n'ụlọ ọgwụ na-arịa unu adịka amaida ka ọ bụ wa ga-enwe ike zọha ndụ mana ike agwụgaghị ịhapụ nwa ị kazi obi nne kazi ebe obi nne nọ kazi ebe obi ezinụlọ nọ maka ọ bụ na ị bịa n'ezinụlọ ikpogho bụ ndị kwesị ka nwee obi anị nọ obi ya bụ obi ga obi amasị ya ike ife na-eme n'ezinụlọ ikpogho ka ọ kwesị ka na-emetụ maka ikei na-eji achụ ego ka wa bịa ne ezinụlọ anya ikpugho bụ ife ka na-afụ ife fụ wa ka ọ ka emetụ n'obi mana ụfọdụ ikpugho kịta adịzi na anọfụ biko n'udo nke a inye efulu na enyi ọ bụ na ya ka wa ji wee malụ ndị igbo mana ndị ikpogho ndị igbo enyi na-achọzi ka wee jizie ajụ ife maịma anyị ọ dị na mma wee kwuo maka itigbu ụmụ ndị ọbịa wa dibe na be ikpogho ndị igbo bụ ndị bụ 100% ajọ omume ịbịa n'anị igbo wa sị na ọ fụ ụfụ o jee ume kịta na ịntanetị ọ fụ ụfụ ịfụ okpogho onye igbo nee nwa dịbe anya ọfụma ịfụ ha ga nwa dịbe nọ n'ụnọ ịfụ nwa nwe ụnọ ị ga-afụ ife dị iche dị anụ ọ dị na anụ mma ka wee ji na-ajụ ife wee mala anyị ka wee ji na-ajụ ife wee mala anyị bụ ndị igbo ife ha anyị ji ekwu okwu e bụ na o nwesi ụfọdụ ife onyonyo ndị ọzọ m fụga wa si ekwu ikeyi ndị be anyị na-ekwu na ife ha anyị ụfọdụ n'ime we ji anụzi ndị ọcha ife ha anyị ụfọdụ n'ime we ji anụzi ndị abakpa Ife ha ya ụfọdụ n'ime we ji anụzi ndị obodo ndị ọzọ bụ maka ifiri na ikpogho be anyị wa adị ekwezi anụ na wa akụpụga n'egwu gekwe m ntị ụfọdụ ka m kwu ọ bụ na mmadụ ncha maka na o nwe ndị ka ji ọzụzụ we nye we o nwe ndị ka jido anyị jidosie ike ka m gwa anyị ofu okwu na nke nne na nna di ịlụ ọlụ Ị bụlụ okpogho, jikeme da n'anị ya anị ka i jụọ ajụjụ. Ọ bụ na wa ga-agwa ya eziokwu? Maka ụfọdụ ife ndị m chọpụ ha bụ na ndị mụ anyị na-ezomi ife shi na ọ bụ n'ife ncha ka wa agwa anyị. Mana ọ bụ na anyị jụwa, anyị afụ na wa edike, na wa edishi nne. M ma nwe ike kọọ akụkọ nne m na be nne na nna di m, mana m kọlị akụkọ nne m, m kọlụ unu akụkọ nne m. O nwene onye ji afụfụ anya isi ọ bịa sị ka ị bịa digbuo onwe gị. mana nsogbu anyị nwe bụ na ikpogho kịta si na wa achọzi n'idini nke kachasị njọ bụ ikpogho nwe di anya afụ ife adị ekwu okwu ndị nwe ife ncha ego dị moto dị ndị a bụ na nsogbu okeyi adị enye we nsogbu wa bụ ndị nwe nsogbu e. Biko n'udo. N'okpu e nini, ajọ okpu e, anyị chọrọ iji aka anyị kpume onwe anyị maka na o nwe tribe ọzọ n'ime Nigeria dọkpụ anyị n'okwu e, m ma nti ọnụ n'ime maka na eziokwu dọ. Anyị bụ ndị ji aka anyị, anyị bụ ndị ikpogho, ndị Igbo, anyị bụ ndị ji aka anyị kwaha okpu e, kpume onwe anyị ihe, ọ bịa fulu anyị. O nwene ọ bụkwa na ndị ọzọ ya akwaha okpu efu kpume anyị ihe. ikeyi ndị igbo anyị ọnụ wa ka si nụ okwu eme njikwume ọ bụ n'ọnụ ndị ọzọ ka anyị jidu ezinụlọ anyị ọnwama ji kwuwe na nsogbu anyị enwe n'ọnụnụ di na nwunye kịta bụ maka ifiri na onye kwanụzi okpogho kịta webịa bule pụọ ọlụ oyibo Ya bụ nsogbu anyị nwe kịta. Mbụ ndị mụ anyị na-anụ di at the age of 18, 17, 20, 21, even 15, 16. Newe shi nne n'ụlọ, newe n'onwe wee n'ụlọ, nne di wee nụa, nne mụ nne di wee nụa, nne mụ na di di wee nụa. Ọ bụ na ime nala ụbọ ụla, na i lugo ogo amafụ inwe di, abụzia na ị karịga wa ga-ama ụla wee reset brain ya ụbụlụ ya. Wa ga-eji ụla wee reset ụbụlụ ya. Ya haị ọnụnụ di na nwunye na mbụ nsogbu adị adị ya. Mana ị fụ nke kịta, m chọpụha na onye jeko ga-anụ di. Ụdịlị nne na nna ndị anyị nwe kịta wa sị na room ị ka dị. na ọ bụ na ọ dị njọ ya unu ama ife hai ọnụnụ di na nwunye n'idi alụzi ọlụ kịta bụ na nwunye achọna ka wee dozie okwu di achọna ka wee dozie okwu bikonụ doo m na-arịọ anyị ka wee tiekwene washi anyị ndị ọgwụ ego na mbụ ka anyị ewekwene na ya amaghị na-anụ di wee dọtiekwe n'ime ka wee yi ime na-enye okpue bikonụ doo m na-arịọ anyị m ji chukwu arịọ anyị wele ọnụ m mala mụ ọ kwa adaani ọcha 101 ekwu or ị kpọ m adaani ọma 101 ka o mesienụ